Igbo ndị nwe m ekene m gị nke onye chiri ya zelu daalụnụ a o nwere ka o si dị m n'obi m wee gbara pụtaghị ife m nụrụ kịta na-eme nyaa na taa nke mere nwanne nyaa ka na-ewe m nke taa emekwa nke mere nwanne nyaa wa ọkụ gbaga Upper Iweka Ọnịcha Main Market taa nọrọ n'ọkụ eziokwu na a sị na ọ shọpụ mmadụ bidoro ịgba ọkụ a kọọ nke a kọọ nke ọzọ ife niile akọ for me ọ ka dị ka akụkọ eje agha you know mpịtọ because ọ ego ndị ụmụ mmadụ na eziokwu na o nweghị onye ọkụ gbagbu mana ụfọdụ anwụrụgo tọgbọrọ ụfọdụ anwụrụgo ka ebe ha ga-esi bido ife a na-akọ egheghị eghe ha wee sịkwa na ha achọghị imepe shop o mebụrụ na e mepe o nwere ike ndị mmadụ ebu ha ebubo onye mara ife mana ọkụ na-agba ọkụ e wee gbarie ego ụmụ mmadụ ekweterọ m na ife a just mee ife a dị ka planned situation agwọ nọ n'akịrịka there is a green snake in a green grass n'ala Igbo ha batakwa na ọ mgbe gboo ka anyị na-anụ na ndị Hausa abatago Ọka kịta ha abatago Upper Iweka kee mgbe anyị ga-ebini n'ụla e wee wee gbara jee ndị fire brigade enwerọ mmiri o nweghị any prearranged plan e nwere n'ala Igbo Soludo anọrọ there na-emeghiri Soludo kwesịrị ebe ọ nọ na from video mere m sị ya o ji na-esogharị ndị kọntraktọ ka e wee sị i wee compare ezi onwe gị with Peter Obi Igbo enwe eze ajọka ọ bụrụ curse ọ ya mere m ji sị na ngwụcha okwu m taa m ga-asị ka anyị tinye onwe anyị n'ekpere nke onye ma eme ya mesie ike ọ bụrụ na ị ma ekpe ọ bụrụ na ị ma agọrọ arụsị ọ bụrụ na arụsị gị ga-aza gị kpesiere arụsị ahụ ike anyị need the deliverance mụnwa bụ kristian ebelivuru m na chineke mmụọ nsọ chineke pụrụ ime ihe niile chineke nke kere enigwe na ụwa ana m akpọku ya ka o si dị m n'obi ana m akpọku ya nke mezie taa n'enugwu ezike ụmụ nwanyị ndị ajadu ụmụ nwanyị poor ladies wee wee pụtazie ka ha mee rally o nwe onye ga-asị na ihe a na-emegasị dị ha mma ewee ha mee ha arrest afụ m the clip I don't know how to put it on live here ewee wee jide ụmụ nwaanyị a gasị tọchikọrọ ha na-apọnishi ha na-atọmenti ha ị fụ vidio a even m tinye here sef e nwere ike YouTube ebutuo ya wee ee eh, o nwere ihe bụ torture ha nche ụmụ nwanyị ndị sị na ihe a na-eme adịrọ ha mma n'obi na ọ hanwa mụgasị ụmụaka a na-egbu ndị di ha ka a na-egbu ndị ụmụ ha ka a na-egbu ha nọziere n'ụlọ onwe ha awakpo ha n'ime be ha ọ ife ndị mmadụ chọọ ha pụtazie n'ilo e sendie ndị amị 60 percent of ndị amị ahụ n'uche nke m bụ ndị Igbo e zie gị ị gara gaba debe arụ na ị na-arụ ọrụ amị ị na-arụ ọrụ oyibo which nonsense ọrụ oyibo ije ị na-ekwukwugharị zombi ọ ga-amasị m ọ bụrụ na ị na-ege ozi a tụsaa ya ihe m chọrọ ịyọ ma gị ma onye ọzọ ndị Igbo ibe m bụ ka anyị tete n'ụla ka anyị tete n'ụla ụla anyị na-alahụ kịta ee ọ jọkakwa na ọ dịrị gị mma taa ị makwa ka ọ ga-esi dị gị echi igbo enwe eze bụkwa curse ọ bụrụ na ọ ga-amagbu onwe ya ka anyị jikọọ aka I'm sorry ọ ga-amagbu onwe ya ka anyị jikọọ aka mara ma o nwere ndị anyị ga-akwụnye n'azụ ndị ga-achịkọta ndị mmadụ ọ bụghị na-egbusisi ndị mmadụ anụ m the other day a sị eh, mbọsị dị otu a mbọsị dị otu a 9 10 11 12 gịnị nwa apụtana n'ilo ka ebe e ji ihe niile eje igbusisi ndị nwanụ kwesịrị ịwọ ndị ga-elead ndị ga-ehelp ndị a ga-anụ onu ha n'obodo ndị a na-atụ egwu ha nwụsịchakwana anyị efurukwa okwu a ife ndị UN kwuru mgbe gboo ahụ ha sị na so so so period 2030 na aga enwe Igbo language ọ nakwa abịa na mmezu because mgbe mgbe be anyị wọziri mkpọmkpọ ebe mụnwa na-ekwu ihe a nọkwa Germany mana enwere my family there in fact I am more home oriented ihe m ji nọrọ ebe a bụ be anyị dịba ha na mma m gbapụta mana aka m ga-enyeta ahụ okwu a m naha ekwu to motivate one or two persons ka anyị nwee ike binie n'ụla there are a lot to do ọ bụrụ okwu ka ị ma ekwu ị na-ekwu otu ọbụla anyị ga-esi wee binie ọ bụrụ na iso nwanne gị na-arụ army nwanne gị na-arụ police marakwa na ị bụ onye Igbo ekwela ka ha ji gị wee megide ndị be gị ndị be unu ndị a na-anọrọ a na-agba mgbe okpuru a na-agba mgbe okpuru na-agba ndị be gị na-agba ndị be unu mgba okpuru ọkwa curse let there be a revival and ka ọ ga-esi wee mee otu a m si were ekwu gịnwa n'ụzọ nke gị onwe onye ọbụla pụtaranụ ime nke mara mma si kwado ya onye eme nke jọ njọ si kwuo onye anọna ewu a na-anwụ n'ọgbụrị ka chineke nyere anyị aka asị m ka m kwuo ọkụ gbara gbarie shop ndị mmadụ so mụ nwa ebe m nọ na nọrọ nnọọ n'okporo n'okpu doing nothing onwe onye ga-ekwu anything onwe onye na-chọrọ ime anything so ekwusie social media social media let this go beyond social media ọ bụrụ na ị na-anụ onu m achọrọ m ka this channel ka ọ bụrụ ebe m ga nọ na-ama ọkwa nke m nke m nụrụ m kwuo obi m biko if I have gained nothing let it be a motivation gịwa bụ onye Igbo na-anụ onu m now please help me to motivate you binie maa ọkwa otu o si dị gị n'obi mee ka ndị ọzọ ndị ofu onye na mmadụ abụọ mara that na ihe a na-emenu needịrị ka e binie kịta because ndị mmadụ na-anwụ onwe onye na-ekwu maka ya ndị a niile shop gbara ọkụ ha gbara eh, ọkụ gbara shop ha na ka ebe ha ga what will be their next hope families the moment ha mere anyị attack financially economically we are gone we are finished anaghị edebe arụ ndị Igbo nwee ego gị ego gịnị ka unu nwee